Sraith a ceathair, absolutely buzzáil, go raibh maith agat as ucht a bheith linn. Más é seo do chéad episode de Na Seansálaithe, go raibh míle maith agat. Tá a lán episodes eile gur féidir leat éisteacht agus sílimse féin go class. Agus má raibh sibh linn ó an sraith deireanach a ndearna muid leis na haíonna speisialta ar fad, go raibh míle maith agat as ucht a bheith linn ag an am sin fosta. Ach sraith úr iomlán, craic úr iomlán!

Just ní thuigim cé dóigh go bhfuil féasóg James ar ais cheana féin, mar chuaigh sé ag bainis ag an deireadh seachtaine agus like, tá sé aisteach James a fheiceáil gan féasóg ar bith, mm -hmm. so chonaic mé é, sort of léim mé and I was like, oh my god, cé sin? Oh, sin James. But tá féasóg iomlán aige arís cheana féin, I mean iomlán. Mm -hmm. you, like, what's your secret, James? um, do má réidir éirí, is on just na é. Like smart also like smart also if like I don't know you might really like fresh shave smart and stop and look after and like mm. all logs on years week back and then Rima full on clean shave and banish you know ben the customer grandma do yig so need I just walk so I think I don't know I think the fees are here today y'all

Seo, tá mé chun taispeáint cé méid is atá lad atá mise anois. But i mo cheannsa it's like €30 is haircut really deas má tá tusa mar lad agus cá raibh like like do do ghrá liom súil cáil ag lad agus bhí sé like €10 don cut. Um, agus bhí sé soiléir le feiceáil. Um, yeah. Ach tuigim le mná it's like tá sé chomh costasach like do ghruaig a fháil déanta. Ach tá an féin ag gruaig níos coitianta ná na mná. Mhm. Téimse fionn, tá bleach níos daoire ná rud ar bith, ach mar gheall go bhfuil mé thuas i bhFál Carrach faoi láthair, tá achan rud thart ar €30 níos saoire anseo ná áit ar bith eile ar domhain, ní amháin gruaig do chuid deochanna ar oíche amuigh, do bhéile, cibé rud a cheannaíonn tú sa siopa. So, de ghnáth caithim thart ar, mm.

an chéad coicís eile eh, for man 27 euro cut eh, an cean posh le cean pampered up like brand new fresh like tá all go am ní clúm go éan se tá powder go no idea ach just ma fi a class éis fim le ó yeah but like been confidence sórá ach sin like héisiing 15 euro cut bí mar like oh god okay agus sin bí mar más bí mar okay at least at least se fresh at least se fresh at least se fresh then, yeah so alternations um yeah ach hí pí just a saoir me gom go amach an edit má fá air go flat out ach um Ní fhaca mé an áit €27 le ages agus chonaic mé mo barber ar oíche amuigh agus calláil amach mar ní dhearna mise duit ní hin mo haircut bhí mé like oh god yeah no no níl sé chomh maith sin like níl sé chomh maith please ná like please ná sack me. Agus gur like gur athraigh tú like dealer nó rud éigin.

so ní raibh clú ann ach I must feel like a bodach airíonn tú like cheater ná bhí mar mm-hmm. dúirt sé liomsa barbers bhí píosa craic againn and then dúirt sé mar and then literally chuaigh muid ag gáire le ages and we're like oh my god caithfidh mise copáil on agus focus on one barber

You know, bhí sé just deas dúinn uilig a bheith ar ais le chéile. Caithfidh mise labhairt faoin deireadh seachtaine sin actually because ní raibh mise in ainm is fanacht i nGaillimh. Bhí mise in ainm is dul ar ais go Baile Átha Cliath mar go raibh coinne agamsa le gabháil le haghaidh tattoo, or le labhairt le daoine faoi tattoo. Agus bhí mé like, oh, chaill mé an bus, well, do you know what, beidh oíche deas breá soineanta againn anseo. Bhí mé muscailte go dtí an sé a chlog ar maidin, agus ansin bhí mé ag fáil bus ag an naoi a chlog ar maidin le fáil ar ais go dtí Baile Átha Cliath ag meán lae, agus bhí mé just like,

I dtús báire isteach go Gaillimh le siopadóireacht a dhéanamh. Rinne mé an siopadóireacht, agus bhí an siopadóireacht liom chomh fada is bhí mé ag ól piontaí. And then just yeah and then bhí photo shoot ceaptha a bheith thuas ag traenáil le jerseys ó chuile chlub agus mo léan. Rinne mise dearmad ar jerseys team na Gaillimhe so ní raibh mise in am an jersey a chaitheamh so tá just promo picture thuas ag AFL Ireland anois agus just ní táim sa ngrúpa ann because oh, ring no. mise gan an jersey
so, so níor uh, lig siad duit a bheith ann? Well like ní raibh an gear like bhí mise chaith jersey

Níor chlú am go raibh mé ar maidin arís mar. In hindsight, b'fhéidir nár cheart dúinn dul amach an oíche sin because sa deireadh ní bhfuair Hugh tattoo sa deireadh. I don't know raibh sé ró-thuirseach agus sort sioc le le sort aghaidh a thabhairt ar rud éigin chomh dúshlánach sin agus bhí James Dermot ar na jerseys. Go deo go dé bhí ann is mar gheall go raibh mé ag iarraidh AFL like faoi arm m'uillinn agus bhí ní bhfuair mé seans like cluiche AFL nó rud éigin.

Is annamh a tharlaíonn sé. James, céard fútsa cad é mar, cad é mar a bhí do Hot Girl Summer san iomlán?
Yeah, go, níos fearr ná a cheap mé go mbeadh sé, in fairness. Happy go maith le rudaí. Yeah, it's just, like, chuid is mó go mór

Go mba é an chéad samhradh ceart like bhí just chuile rud you know back to normal agus chuile rud it's just like an chraic a chailleas so yeah just yeah happy out living hot girl summer mar a dúirt siad. Ní bhfuair aon duine fós thú, ná mé well you know tá ciall ag chuile bhean amuigh ansin ach eh yeah sin é. Céard fútsa Hugh? Bhí cineál samhradh eventful agatsa.
Yeah, bhí. Sin dóigh amháin, dóigh amháin amháin le é a mhíniú. So mar a dúirt mé ansin le tamall ó shin, tá mé, tá mé single arís anois. Mé fhéin agus James back on the pull mar is gnáth. Mar a bhí blianta ó shin. Tá sé cosúil go bhfuil muid ar an J1 arís, James, agus go bhfuil muid, you know, thart ar na Californians ar fad. That's a fact.

Ach yeah, bhí sé just kind of saghas craiceáilte, nach raibh? Agus fosta James from Virginia, ticéidí saor in aisce, mhothaigh muid saghas cosúil le mar like influencers nó rudaí, even though go raibh sé go hiomlán trí thimpiste. Agus ní like bhí Eithne ag caint faoi seo roimhe. Ní ní raibh sé like intentional nach raibh Eithne in ann a bheith linn. It was like you're you're like muid amuigh, it wasn't like a boys day out agus muid ag fágáil Eithne ar a gcúl. It felt like that.

ní féidir liom an teach a fhágáil, tar chuig mo theachsa agus bhí tusa like cool so then tháinig tú agus ansin d'ordaigh tú order isteach chuig Five Guys atá díreach in aice linn ehm agus tamall ina dhiaidh sin fuair muid eh cnag ar an doras arís agus cheap tusa go raibh sé mar an fear Deliveroo ach actually cé a bhí ann ná mo chomharsan a bhí ag tabhairt ticéidí saor in aisce le haghaidh an Paddy Power Comedy Festival don oíche sin. Like, like, again, like, bhí like anseo again, like, yeah, uair, sílim, agus bhí sé just like, yeah, seo na ticéidí. Um, so then bhí oíche speisialta agam féin agus James. But ní raibh sé, ní raibh muid ag iarraidh nach raibh Áine chun a bheith linn, you know? Is breá linn gabháil amach leat fosta. Whatever, I would have hated it anyway.
Yeah.

Brian set. Na busy guy. No, ag caint ar ticéidí chuig rudaí caithfidh mé seo a lua mar bhí Féile Ealaíne na Gaillimhe ar siúl is bhí sé iontach agus chuaigh an Taibhdhearc i dteagmháil liom is thug siad ticéidí domh le dul chuig dráma a chuir Fíbín is an Taibhdhearc le chéile is bhí sé absolutely thar cionn. Ó, um, yes! Bhí sé an-aisteach but an an an-mhaith, yeah. Mm -hmm.

Is Fíbín agus Taibhdhearc agus Arts Festival and all that good stuff. Is breá liom an abairt sin, bhí tú like, bhí sé an-ait, but bhain libhse, bhain sibhse an-sult as. But like ait ar bhealach like tá tú ag iarraidh a fháil amach cad é a tharlaíonn, like go háirid duitse because bhfuil tú, you know, i do thespian, you know?

Fiú a bheith ag déanamh like High School Musical nó rud éigin mar sin ar an stáitse. Níl a fhios agam cad taobh is ná sé fhéin bhain sin. Ní thig liom tú a shamhailt ag déanamh like Rinne tú rud dorcha nach ndearna nuair a bhearr tú do gruaig. Cad é an scannán a bhí sé bunaithe ar? Trainspotting. But for some reason a méid go níl liom smaoineamh air le Troy Bolton.
Well cad an an radharc sin i Trainspotting nuair atá Renton ag úsáid an basketball le le labhairt le air

Ag caint ar visually pleasing. Amharc air seo fá choinne segue ná bhfuil bhán. An raibh sibh ag amharc ar Love Island i mbliana? Yes.
Bhí James. Yeah, bhí James sto. Aon uair gur chuir James BeReal in airde, bhí sé ag amharc ar Love Island. Mm -hmm. Oh, 100%.
Tá class. Yeah.
D'amharc mise ar achan episode. Bhí sé an-mhaith i mbliana, shíl mé. Yeah.

To be honest, bhí mise an-ghar le cur isteach ar Just Love Island. Sé No! yeah.
Seriously!
Ah!
Sé an rud a chuir as mise ag cur isteach ar Love Island, and this is no word of a lie, bhí ort like nóiméad video a dhéanamh díot féin, like it just

Bhí sí deas mé fós gan mar sin rá. Ar chuala tú go bhfuil siad ag déanamh Love Island eile i rith an gheimhridh do dhaoine atá níos sine leis na daoine atá sna caogaidí sílim is ní bheidh an sórt an sórt tábhacht céanna le cumas acu beidh sé i bhfad níos nádúrthaí. Ach go fóill, like, like, tá siad chun roghnú daoine atá

Really thaitin Luca liom agus Mise chomh maith! Jacques, mar cheap mise go raibh siad hilarious, like bhí siad like banter á chur lena, like na slight comments a bhí siad a dhéanamh bhí mé like ag rá sin sin rudaí a bheadh mise a rá like you know rudaí mar sin ach then nuair a bhí Luca cineál le Gemma

Yeah, I think I think go bhfuair um, go bhfuair Jacks began in Garodil. I know you know ring already Amazach uh, Cas Moore the put like mm -hmm. sure you sé me a whole off loch the page le le mone um eh, eh, that's about version Chamago she, she page and he had in me like yes

Bhí péire galánta aici Áine, sin rud a dúirt James liomsa, bhí péire galánta aici. Agus tá sé fiú go maith go mbeadh caint faoi súile. Na súile, súile, yeah, obviously. Agus, ach sin, yeah, nuair tháinig sé, nuair bhí sé ag dul ar aghaidh, cheap mise go ndeachaigh deas, agus

Rinne lad as Éirinn go maith fosta you know I think go ndéanann Éire nó As Loch Gorman é.
Shíl mise gur as Baile Átha Cliath é go dtí seachtain ó shin. Tá sé ag obair i mBaile Átha Cliath as Loch Gorman. No as Loch Gorman. Chonaic mé sin b'fhéidir gur fake news é sin but chonaic mé sin an tseachtain seo caite. Ach bhí seisean dolba go leor, bhí seisean

Sílim go mbeinn i gcónaí ag smaoitiú ar céard atá á rá agam, mar gheall go bhfuil a fhios agam go bhfuil na ceamaraí ag amharc so b'fhéidir.
Yeah, tá sé, kind of, bíonn meas agam ar dhaoine atá ábalta bheith go hiomlán fírinneach agus iad féin. B'fhéidir go mbeinnse ag mothú go bhfuil mé sort of ag cur, cineál giota beag de charachtar i dtreo an cheamara mar nach raibh mé ag iarraidh daoine achan rud a fheiceáil fúm mar tá sé an, jeez, tá tú ag insint achan rud don domhan iomlán, so. Ag taispeáint achan rud fosta, so.

Bhfuil rud isteach an chiú ciochaí ceapadh náireach leat le. Bhuel, I mean, ar dtús báire bheinn cosúil le Bigfoot i measc na cos mar gheall ar cé chomh clúmhach is atá mé. Bheadh mé just cosúil. Ó, chuirfeadh siad brú ort, I'd say, gur wax a dhéanamh. Oh my god, samhlaigh. Ó, ní bheinn ábalta é a dhéanamh, ná.

Níl mé uafásach ag breathnú agus ní fuckboy mé cosúil le na boys eile, so. B'fhéidir go bhfuil fetish fata Chonamara ann.
Déarfadh friends eile James ní bhreathnaíonn tú cosúil le fata, but ok Áine. Ní amharcann, and also ní maslú é práta a ghlaoch ort féin, is rud galánta é práta. Yeah.

agus a rud fásta like I, I should have shot flesh shooting river whatever but like and die nachful celebrities in airing like just it's just grad dini at agus his past saku is like you know mm. a bear in television or a bear yeah. radio so ni think it'd be a genuine like oh my god this and that is love island mission like oh hey remember that thing James whoa yeah. like you know like oh. Oh my God. Um, ag caint faoi dul isteach i dteach agus labhairt shite ar feadh mí ná níos faide. Uh, Big Brother ag teacht ar ais um, an gcuirfeá isteach air.
No, ní chuirfinn isteach ar Big Brother, no.
No. Cén fáth You cé were- fá- cén fáth cur isteach ar Love Island agus gan a chur isteach ar ar Big Brother? I don't know, I think we're just cáilíchinns ar Big Brother. Mhm. Tá cineál go dona

Man, tá sé tá sé ráite ag an oiread daoine liom cur isteach ar First Dates.
Yeah, James, tá sé- ok.
The first date's fírinneach, sílim. No, fan second, right? James, má chuireann tusa isteach air, cuirfidh mise isteach air, ok? Agus agus agus rachaidh muid ar an lá céarna. James! Bílis go bhfuil an rogha sin agaibh. Ah, no, déanfaidh muid é. Déanfaidh muid, like, no, caithfidh mé dul suas. Ní- ní- Is é seo an lá amháin a bhfuil mé saor. Abair gur deartháireacha sibh, cos lis gan dóigh i gcónaí cuireann siad like say beirt yeah chuireann siad beirt deartháir le chéile nó deirfiúracha yeah sin an t-aon dóigh go bhfaighidh sibh le chéile.
I'd say má bhíonn na leantóirí ag iarraidh ar an ngeim agus má bhíonn siad

Tá mise agus James ag lorg grá anseo Áine agus Sorry nach bhfuil mé sásta forc a ghreamú isteach i mo lámh. Ar son grá Áine Ar son grá do chuid cairde is fearr ar an domhan. Fair.
Béar bhíar de you know de course an Beldoiris a dhéanamh in áit. Bhí sé siad i bhfear
Ok.

you know, beidh seis, beidh seis oll, ollmhór againn ansin. Oh, bé. Oh, bé, oh, boy, by dad, bé. Oh, by dad. Oh, jeez, by dad.
Saolaí dóach muid like Séamus Begley sa second show mar kind of actual session ceol a bheith. Don't, don't threaten me with a good time.

shamra len lads you know we was like oh between the cool kids you know whatever so the yeah um like common area and shin like la high like the place you whatever be like common room one common room two but her Virginia like chorus was her dar song yeah like har like in armor was just like a common room three I just like much ahan stranger agus ahan dunya chart shahing chamra it could be am of each the Gary agus uh, so she go mission a flan carrying the togum still high and Eractus is just inviting achan uile dhuine gur féidir leo teacht suas, má tá tú ag iarraidh teacht suas, teacht suas ar cuairt, tuíteálfaimid an uimhir den seomra agus sure go dtí suas aon am. Beidh an ghráin ag an Gleneagle orainn. Oh yeah, absolutely yeah. Ní bheidh cead againn teacht ar ais, but sure look.

go deas fosta, sílim, féin. Cé gur dúirt mé té orm féin i lár an taifid, níl so go mba mhac duine bhí é, but anois tá sé ar an aer leis anseo, boom. But is great Enya, I'm sure you're the man hosta, tá sé mar Enya Weir ar Instagram, Enya Weir ar Twitter agus Enya Weir ar TikTok. But is great James, I'm sure you're the man hosta, tá sé mar Flatharta ar Twitter, Flathartach, Flathartach, that ar an CH ag an deireadh, ná déan dearmad air, ar Twitter agus Flathartach ar TikTok agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú thig leat mé a fháil ag Hugh Carr Here ar Twitter, Hugh Carr Here ar Instagram agus Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile gur caithfimid fógra a dhéanamh sular cuirimid deireadh leis an chéad chlár de Shraith 4?